moni moni mwa mbuye wathu yesu khristu ndithu mulungu wakumwamba akudalitseni potenga nthawi yanu kuti muli pamenepo kuti tikhalirenso limodzi mu msonkhano wathu wa tsiku la lero ndithu dzulo tinali nalo phunziro lopambana limene timayamba kuona kuti chifuniro cha mulungu ndi chani chifukwa yesu khristu akunena mochenjeza bwino nena kuti Si onse, si tonse amene tikuti, Ambuye, Ambuye, tidzalowa mu Ufumu wa Kumwamba, koma okhawo amene tikuchita chifuniro cha Mulungu. Awo okha amene akuchita chifuniro cha Mulungu ndi amene adzalowe Ufumu wa Mulungu. Ndiye ndithu m'masiku amenewa tikhala tikukambirana za chifuniro cha Mulungu. Ndiye dzulo tinayambapo pamene timaona kuti ndi chifuniro cha Mulungu kuti anthu ake, anthu amene amkhulupirira ndi kusankha kumtsatira Iye, akhale anthu amakhalidwe abwino. Ndiye timafotokoza kuti tikamati akhalidwe abwino ndi chani, ndithu timagawana mkati mmenemo kuti achikondi, achifundo ndi zina zambiri. Ndiye leronso tili pa gawo B pa nkhani yokambirana za chifuniro cha Mulungu chifukwa chifuniro cha Mulungu chimenechi tachigawa magawo asanu kapena kuti magawo 5. Ndiye leronso tili pa gawo lachiwiri lokambirana za chifuniro. cha Mulungu. Ndithu musandisiye ndekha, tikhale limodzi komanso masiku ena onse mpaka timalize masiku khumi ndi awiri amenewa. Mawu otsogolera nawo a Efeso 5:15 mpaka 7 akunena kuti, Potero penyani bwino umo muyendera, si monga opanda nzeru, koma monga anzeru, akuchita machawi, popeza masiku ali oipa. Chifukwa chake musakhale opusa, koma dziwitsani chifuniro cha Ambuye nchiyani. Ndithu, Paulo amawauza Akhristu a ku Aefeso kunena kuti masiku ali ovuta, nyengo ili yovuta ndithu nthawi imeneyo. Koma tikayang'ananso nthawi yathu ino, nyengo ndi yovuta, masiku ali ovuta, zinthu zambiri ndi zosokonekera. Ndithu tikukhala m'nyengo yovuta ku Chikhristu, ku chipembedzo komanso ku moyo wa pa dziko lapansi. Kotero ndi zofunika ndithu osamayenda mopusa, osamachita mopusa, tidziwitsitse, tidziwe chifuniro cha Mulungu ndi chani. Kodi Mulungu amafuna chani? Tisamangolambira, tisamangopembedza, tisamangoyimbira, tisamangopemphera, tidziwe, tidzidziwa kuti chifuniro cha Mulungu ndi chani. Kwenikweni Mulungu akufuna chani nanga sakufuna chani. Nde tiyende mmenemo. Ndithu lero tiri nalo phunziro limene tikuona chinthu chachiwiri chonena kuti Chimene Mulungu amafuna china kwa ife n'kwonena kuti tikhale anthu achipembedzo, tikhale achipembedzo, tikhale achipembedzo. Titseke maso tipemphere. Woyera ndi wolemekezeka ndinu Yehova Mulungu wamphamvu zonse, zikomo chifukwa cha tsiku lina ndi nthawi ina imene mwatipatsanso kuti tikhale pamodzi ndi kugawana mawu anu. Ndithu lero tifuna tikambirane za nkhani iyi yonena kuti Ndichifuniro chanu kuti anthufe tikhale opembedza anthu achipembedzo. Khalani nafe ndi kutitsogolera ndi kuti zonse zimene titaphunzire tizitenge ndi kuzigwiritsa ntchito. Mu dzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera. Amen. Tikhale achipembedzo. Tikhale achipembedzo. Ndithu Mulungu wa Kumwamba amafuna ifeyo tisamangoyenda chiyendeyende, tisamangokhala chikhalekhale ngati zimene zimakhalira nyama zakuthengo, ngati zimene zimakhalira ziweto ayi. Tikhale anthu amene tikhale nawo moyo mkati mwathu, makhalidwe mkati mwathu, machitidwe pakati pathu opembedza Mulungu wa Kumwamba, olambira Mulungu wa Kumwamba, opemphera kwa Mulungu wa Kumwamba. Eksodo 8 vesi 1 akunena kuti. Ndipo Yehova anati kwa Mose, Lowa kwa Farao, nunene naye, Atero Yehova, Lola anthu anga amuke, kuti akanditumikire. Ndithu Mulungu wa Kumwamba, ana a Israyeli adatha kufuula kwa Mulungu, adatha kulirira kwa Mulungu kuti akawatulutse ku ukapolo, Mulungu amapita ndi uthenga kwa farao onena kuti asiye ana a israeli atuluke asiye ana a israeli atuluke amasule ana a israeli adzikachita chani adzikayenda mmoyo wawo tsopano adzikakhala makhalidwe awo tsopano akachiteno zimene akufuna tsopano akuti iyayi asiyeni atuluke akalambire Mulungu wawo, akandilambire Ine Mulungu. Ndithu, cholinga cha Mulungu chimene ankawatulutsira ana a Israeli mu ukapolo chinali chonena kuti atuluke adzikamulambira Mulungu wakumwamba, akakhale pa ubale ndi ubwenzi ndi Mulungu wakumwamba. Masalimo 95 vesi 1 mpaka 7 akunena kuti, Tiyeni tiyimbire Yehova mokondwera, tifuwule kwa Thanthwe la chipulumutso chathu. Tidze nacho chiyamiko pamaso pake, tifuulire Iye mokondwera ndi masalimo. Pakuti Yehova ndiye Mulungu wamkulu ndi mfumu yayikulu yoposa milungu yonse. Malo ozama a dziko lapansi ali m'manja mwache, chuma cha m'mapiri chomwe ndi chache. Nyanja ndi yache, anayilenga, ndipo manja ache anaumba dziko lowuma. Tiyeni tipembedze, tiwerame, tigwade pamaso pa Yehova amene anatilenga, pakuti Iye ndiye Mulungu wathu, ndipo ife ndife anthu a pabusa pake, ndi nkhosa za m'dzanja mwace. Ndithu Mulungu wa Kumwamba ndi khumbo lake ndi cholinga chake kuti monga ife anthu, monga zolengedwa zake, anthu amene analengedwa m'chifanizo chake, osati ngati ziweto iyayi, tikhale nawo makhalidwe mkati mwathu Tikhale ndi machitidwe pakati pathu olambira Mulungu wa Kumwamba, opembedza Mulungu wa Kumwamba, kuti ndithu tiyeni tiimbire Mulungu wa Kumwamba, timkweze Mulungu wa Kumwamba, timutamande Iye monga Namalenga, chifukwa ife ndi anthu Ake ndithu, anthu a pabusa Ake, anthu amene ali m'dzanja Lake. Mulungu ndi wamkulukulu, akuyenera kulandira ulemu, akuyenera kulemekezeka, akuyenera kupembedzedwa monga. Mulungu. Moonekera ndi modziwikiratu, ndi matupi athu, Mulungu wa Kumwamba apembedzedwe. Ndithu ichi ndi chifuniro chake cha Mulungu kuti ife tikhale anthu opembedza. Masalimo 86 vesi 9 mpaka 10 akunena kuti amitundu onse mudawalenga adzadza nadzagwada pamaso panu, Ambuye, nadzalemekeza dzina lanu. Pakuti Inu ndinu wamkulu ndi wakuchita zodabwitsa, Inu ndinu Mulungu nokhanu. Baibulo likufotokoza kunena kuti ngakhale amitundu amene munawalenga adzadza nadzagwada pamaso panu, nadzalambira inu, nadzalemekeza inu, chifukwa inuyo Mulungu ndinu Mulungu, ndipo palibenso wina oposa ndani? Oposa inu. Ndithu awa amene akhulupirira namva mawu akuyenera kuti Adzigwada, adzipembedza Mulungu, adzilemekeza Mulungu modziwikiratu ndi moonekeratu chifukwa nthawi zina timatha kunena kuti kulambira kuli mu mtima, kupembedza kuli mu mtima ayi zimenezo si zoona. Tilambire Mulungu, timpembedze Mulungu ndi matupi athu komanso ndi pakamwa pathu ndi zochitika zathu monga mmene chimakhalira chipembedzo. Ndithu Mulungu wa Kumwamba akufuna inu ndi ine tikhale anthu a chipembedzo, tikhale anthu a chipembedzo, tikhale anthu a mpingo, osangoti chikhristu cha uzimuzimu ayi, chikhale choonekera ndithu chapamaso. Zinthu zimene Mulungu anaziika kuti zikhale mchipembedzo anaziika kuti zidzichitika ndi anthu ndithu amene amkhulupirira Iye ndi kumtsatira Iye. Ndithu pali zinthu zingapo zimene Mulungu wakumwamba anaziika mu chipembedzo zimene akuyembekezera kuti inu ndi ine tizitani? Tizichite. Mwachitsanzo, pali nkhani ya chachikhumi ndi zopereka zimene Mulungu wakumwamba anaziika pakati pa anthu ake amene asankha kumtsata iye ndi kumtani? Ndi kumpembedza iye. Kunena kuti pa zinthu zimene tingamapeze tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi ngati zolowa zathu pa ntchito imene tagwira, ndithu 10% ya zimenezo kapena kuti chachikhumi cha zimenezo ndi chopatulikira chake cha Yehova, tikuyenera kuti tionetsetse kuti tikachibwezere kwa Mulungu wa kumwamba komanso tipatulepo mwangofuna kwathu kapena mokhala ngati mongokondweretsedwa tipereke zotani zopereka. Ndi khumbo la Mulungu, ndi chifuniro cha Mulungu kuti inu ndi ine tikhale m'machitidwe ndi m'makhalidwe amenewa obwenza chachikhumi komanso opereka chani? chopereka. Ndithu Mulungu wa Kumwamba ndi khumbo lake ndi kufuna kwake kuti mkati mwathu mukhale makhalidwe othandiza anthu ovutika ndi anthu amasiye. Ndithu kuthandiza anthu ovutika ndi anthu amasiye ndi mbali imodzi ya chipembedzo. Komanso Mulungu wa Kumwamba akufuna tikhale anthu ogwira ntchito yake pakachisi kapena mu chipembedzo Tikhale anthu otenga mbali pamene pakugwirika ntchito ya Mulungu komanso Mulungu wakumwamba akufuna tidzisonkhana ndi anzathu kumapempherera limodzi komanso Mulungu wakumwamba akufuna tidzipemphera komanso tidziwerenga mau komanso tichitire umboni ku dziko lapansi kuwauza anthu ena za nkhani ya Mulungu wakumwamba ndiye tizikambeno zinthu zimenezi zimene ndithu zikukuta kapena kuti zikupanga Chipembedzo cha munthu choonekera ndi maso ndi chogwirika ndi manja. Tizifotokozeno chimodzichimodzi kuti mwina timvetsetsane bwino pa nkhani imeneyi ponena kuti Mulungu wa Kumwamba akufuna tikhale anthu a chipembedzo, anthu opembedza Mulungu wa Kumwamba. Ndiye pa izi pali zinthu zimene Mulungu anaziika mu chipembedzo zimene tikuyenera kutani? Tikuyenera kuchita.

Mulungu wa Kumwamba akunena kuti, Kuyambira masiku a makolo anu, kuyambira nthawi ya kale lonse, mwasemphana ndi mawu anga, mwachita motsutsana ndi mawu anga, mwachita mosafanana ndi zimene ine ndikutani, ndikunena. Bwererani! Ndiye akuti anthu akufunsa kuti, Ah, chavutanso ndi chani, Ambuye? Nkhani imene yavutanso apa ndi chani? Ife timaona ngati zonse zili bwino. Kubwerera kumene mukunenaku, mukuti tibwerere motani? Ife timaonatu ngati kuti zonse zili bwino, zikuyenda. Ndiye Mulungu akupitiriza kufotokoza kunena kuti. Kodi munthu adzalanda za Mulungu? Ndipo inu mundilanda ine, koma mukuti, Takulandani zotani? Ndithu pamene ife tikukhala moyo wathu tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi, Mulungu amaona zonse zimene tikuchita, amadziwa zonse zimene tikuchita, ndipo mu zimenezo Mulungu wa Kumwamba amayembekezera kuti ngati mutachitike phindu mu zimenezo, phindulo nayenso muli gawo lake mmenimomo koma ifeyo tikangotenga phindulo ndikugwiritsa ntchito lonse timakhala kuti tamubera Mulungu wakumwamba, tamulanda Mulungu wakumwamba. Ndithu nthawi zina ife timatha kukhala nawo moyo mkati mwathu wosasamala za mau a Mulungu koma ndithu tikadziwe kuti Mulungu wakumwamba amasamala za njira zathu zonse ndipo njira zathu zonse amazirani? amazidziwa. Pamene zakhota, Mulungu wakumwamba amaziraninso? Amazidziwa. Akuti, Kodi munthu adzalanda za Mulungu? Ndipo inu mulanda Ine, koma mukuti, Takulandani motani? Kumamulanda Mulungu wakumwamba koma osatani? Osadziwa. Ndiye Mulungu afotokoza kuti limodzi limodzi la magawo khumi ndi zopereka afotokoza kuti kulanda kumene mwandilanda ine kapena kuti kuba kumene mwandibera ine ndi uku chifukwa chonena kuti simukumapereka limodzi limodzi la magawo khumi komanso mukumandibera muzotani muzopereka ndakupitiriza kunena kuti mutembereredwa ndi themberero pakuti mundilanda ine ndinu mtundu wonse ndithu pamene ifeyo sitikubwenza chachikhumi pamene sitikupereka chachikhumi pamene sitikukhulupirika mukaperekedwe kathu kazopereka ndithu ndi mulandu pamaso pa mulungu umene mulungu sagwirizana nawo ndi machitidwe amene mulungu wakumwamba sakondwera nawo. Kodi chachikhumi tikum'bera Mulungu motani? Chachikhumitu timam'bera Mulungu mu njira yonena kuti ifeyo pamene tasankha kuyenda ndi Mulungu, pamene tasankha kukhala ndi Mulungu, timakhala kuti tikuvomereza kupezeka kwa Mulungu, tikuvomereza mphamvu ya Mulungu, tikuvomereza kuti Mulungu ndi mbali imodzi ya moyo wathu, ndipo Mulungu ayenda nafe, ndipo ife titani? tiyenda naye nde zonse tikamachita timachita ndi Mulungu wakumwamba kaya tikupanga sukulu timapanga ndi Mulungu wakumwamba kaya ndi business timapanga ndi Mulungu wakumwamba china chilichonse timene tingachite timachita ndi Mulungu wakumwamba ndithu ndi zoona mukhoza kunditsimikiza kunena kuti mamawa tikadzuka monga anthu okhulupirira timagwada pa maondo ndikupempha Mulungu wakumwamba ndikupita ku business mukhale nane munditsogolere mundifungatire Timatero, ndipo Mulungu wa Kumwamba amachitadi mokhulupirika, amayenda nafe, amalamula angelo ake za chitetezo pa ndani? Pa ife. Pamene ife tikupita ku bizinesi, tikupita ku ntchito, kukapanga zinthu zina zonse, Mulungu wa Kumwamba amakhala ali nafe, kutiteteza, kutipambanitsa, ndi kukuza malire athu.
ndiye bizinesi ija ikayenda zonse zatheka pakapezeka profit pamene paja pa phindu limene lapezeka lija si la inu nokha ayi ndi la onse amene anatenga mbali pakugwira ntchito mu bizinesiyi ndiye mmodzi mwa amene anatenga mbali pogwira ntchito mu bizinesi pogwira ntchito mu sukuluyi pogwira ntchito mu ntchitoyi ndi Mulungu wa Kumwamba. Kotero Mulungu wa Kumwamba ali ndi gawo mu phindu limene mungapeze, ali ndi gawo mu zochitika zimene mungapeze, chifukwa anatenganso gawo pogwira ntchito kuti phindulo likatani, likapezeke. Ndi chifukwa chake akunena kuti mukundilanda ine zanga, mukundibera ine zanga. Chimodzimodzi inu mutati mwapita ku malo ena kumene mwapeza mwayi wa bizinesi ndipo mwanyamuka kuti mukagulitse ndipo kumene kuja Mukupita ndi nzanu amene akungokuperekezani. Wayenda nanu njira yonse, kunyamuzana katundu, kutani, kutani, zonse kupangira limodzi. Katundu uja kudzagulitsa limodzi. Ndithu phindu limene litapezeke pamenepo nzanuyonso likumukhudza. Zitachitika kuti inuyo phindulo mwadya lonse mwanena kuti aah sizikumukhudza, mesa anangobwera, mesa anangondijoina. Ndithu nzanu ameneyo mawa ndi nkuja sabwera nanunso anena kuti alibe chilungamo, ndinapita nawo limodzi ku bizinesiyi, koma sanandigayire kena kalikonse, nde sin'dzapita nawonso. Ndithu, pamene munthu watenga nawo gawo mu chochitika, amakhalanso ndi gawo mu phindu lina lililonse limene lingatuluke pamenepo. Nde chachikhumi ndi gawo la Mulungu pa phindu lina lililonse limene limatuluka pamene ife anthu okhulupirira tapanga bizinesi kapena kuti tagwira ntchito mu njira ina iliyonseyo chifukwa timachita ndi mulungu wakumwamba ndiye mulungu wakumwamba akunena kuti takachitira limodzi bizinesi tachitira limodzi sukulu tagwirira limodzi ntchito tapezera limodzi contract papezekano phindu pamene inu ndi ine tikuganizira kuti ndiye mulungu amene ndayenda naye ndagwira naye ntchito iyi ndimugayire zingati ndiye mwini wake mulungu akunena kuti pa phindulo mungondipatsa 10 peresenti Ngati mwapeza phindu la 1000, 100 kwacha ndi ya Mulungu share yake cholowa chake pa phindu limenelo. Wabwino atani oposapo onena kuti business mwakachita limodzi, zonse mwakachita limodzi ndipo ngati pali amene amapanga invest zinthu zodula ndi Mulungu wa kumwamba chifukwa amatumiza Mzimu Woyera umene inu simungakwanitse kugula. Amatumiza angelo kudzateteza amene inu simungakwanitse kupanga hayala. Koma kumapeto kwa zonsezo akunena kuti phindu langa mu phindu limeneli ungondipatsa 10 peresenti. Koma ifeyo zimativutabe 10 peresenti yonso kuti titani, tipereke chifukwa chake akunena kuti mukundilanda, mukunditani, mukundibera, mutembereredwa ndi themberero. Kotero ndithu, ana a Mulungu, anthu a Mulungu, tinayenera ife kumabwenza chachikhumi. Chopereka ndi chani? Chopereka ndi chimene no munthu umamva kuti mmene zinthu zakhaliramu, ndithu, I think ndingopereka ndalama iyi ngati chani, ya appreciation kapena kuti yothokoza kuti Mulungu, ndinu Mulungu wabwino, tikuyendera limodzi, tikuchitira zinthu limodzi, ya appreciation, wekha basi, no kungotani, kungothokoza. Chachikhumi ndi share ya Mulungu pa zinthu zimene mwachitira limodzi ndi ndani? Ndi Mulungu. Chopereka ndi appreciation ya inu pa zimene Mulungu wakutanini? Wakupangirani. Ndiye Mulungu wakumwamba kunena kuti mukundibera mu chachikhumi kutanthauza kuti it's either simukupereka chachikhumicho kapena mukupereka koma ndi chosakwanira si 10%. Komanso akuti mukundibera mu zopereka kutanthauza kuti ntchito imene Mulungu wagwira pa, kwa inu, ntchito imene Mulungu wagwira kwa inu, zinthu zimene Mulungu wachita kwa inu ndi zazikulu kuposa appreciation yanu imene inu mukutani, mukuonetsa. Nthawi zinatu zimachitika munthu ndithu kuti anavutika njira zosiyanasiyana, iwe ndikumuthandiza, kumuthandiza, kumuthandiza, kumuthandiza, kenako zapezeka kuti business ija yayenda zinthu zija zakhala bwino, wapeza profit 100,000 koma akatenga 1,000 akuti ah, amwene ndiye basi 1000 iyi muona kuti mungogula mayunitsi basi iweyo ukuidziwa bizinesi mmene yayendera ndipo ukudziwa mmene inavutira bizinesi iyi ndipo ukudziwanso profit imene yapangidwa kuti ndi chani ndi 100000 komano munthuyu pokupanga appreciate kapena kuti pothokoza posonyeza kukhudzika kwake kuthokoza akupatsa 1000 ndithu iweyo umachimva kuti chimene chachitika apa si chani si chilungamo Ntchito imene yagwirika apa ndi mmene zinthu zayendera, appreciation yake kapena kuti kuthokoza kwake sikunayenera kukhale chani? K1000. Ndiye Mulungu pamene akunena kuti mukundiberanso ngakhale mu zopereka akutanthauza kuti ntchito imene Mulungu agwira pa zinthu zimene Mulungu agwira ifeyo ikakwana nthawi yoti tipange appreciate kapena kuti tionetse kuthokoza, tionetse kuti tiku. kondwera tikunyadira ndi ntchito imene mulungu wagwira pa moyo wathu timapereka zonyenyeka timapereka zing'onozing'ono zimene mulungu wakumwamba akaziona ndi kuona ntchito imene wagwira amaona kuti ndi zosatani ndi zosagwirizana chifukwa chake akunena kuti chimene mukupanga inu sichani sichilungamo chachikhumi simukukhulupirika muzoperekanso simukutani Simukukhulupirika. Ndithu Mulungu wa Kumwamba samafuna ndipo sakondwera ndi khalidwe losapereka chachikhumi, losabwenza chachikhumi, losapereka chopereka chotani? cholongosoka. Ndipo chachikhumi ndi chopereka zili gawo limodzi la moyo wa chipembedzo wa Mkhristu. Luka 11:42 Koma tsoka inu, Afarisi, chifukwa mupereka limodzi la magawo khumi la timbewu tonunkhira, ndi timbewu tokometsa chakudya ndi ndiwo zonse, ndipo mumaleka chiweruziro ndi chikondi cha Mulungu. Bwenzi mutachita izi ndi kusasiya zinazo. Iyi inali nthawi imene Yesu Khristu amayankhula ndi Ayuda, ndi alembi, ndi Afarisi, namanena kuti, Inuyo Afarisi chimene mumachita ndi chonena kuti mumakonda chikhristu chomaonetsera pamaso pa anthu, chonena kuti anthu azichiona, anthu azichitani, anthu azichidziwa. Ndiye monga tafotokoza kale kuti munthu amene akhale wachipembedzo ndipo chipembedzo ndi makhalidwe ooneka odziwika amene munthu umatani umachita. Chimodzi mwa izo zimene zili chachikhumi ndi chotani ndi chopereka. Ndi Yesu Khristu amauza ayuda kunena kuti inuyo chimene mumachita ndi chokonda kumapereka chachikhumi mumapereka zopereka kuti anthu aziona kuti anthu azitani azizindikira kuti inuyo ndi anthu opembedza ndi akupitiriza kunena kuti komano za chilungamo ndi chiweruzo zimenezo simukonda kutani simukonda kuchita ndi akupitiriza kunena kuti munakapereka chachikhumi chija munakachita zimene zija za chipembedzo zija komanso osasiya nkhani ya chani ya chiweruzo. Nkhaniyi ndaikamba chifukwa cha chani? Ndaikamba chifukwa chonena kuti anthu ena timanena kuti nkhani ya zopereka chachikhumi imeneyo ndi ya m'Chipangano Chakale. Nkhani ya zopereka chachikhumi imeneyo ndi yakalekale. Panopa tidzingopereka monga mmene tikumvera. Iyayi, Yesu Khristu ikanakhala kuti nkhani yake inali imeneyo, sakanakamba nkhani ya Afarisi yonena kuti munakapanga zimenezo ndi kuonjezeranso zakuti. Nkhani ya chachikhumi ndithu ikubwera ponena kuti Inuyo ndi Mulungu mwapangira limodzi zinthu ndiye polofiti imene yapezeka pamenepo imakhudza wina aliyense amene anatenga gawo mu chochitikacho. Pa chifukwa ichi, nthawi ina iliyonse kwina kulikonse kumene munthu angapange bizinesi pamodzi ndi Mulungu wa Kumwamba, Mulungu wa Kumwamba muli cholowa chake ndipo ndithu mukhoza kuona kuti kuyambira kale lonse mpakana pano timapanga mabizinesi athu monga anthu okhulupirira ndi Mulungu wa Kumwamba pa chifukwa chimenecho. Chachikhumi chinakalipo ndipo tikuyenera kutani? Kupereka. Ndipo Yesu Khristu analimbikitsa Ayuda nanena kuti zimenezo za zoperekazo, zimenezo za zachikhumizo munayenera kuzichita komanso musaiwale kuchita izi. Munjira ina, pakupereka zachikhumizo ndi zopereka ndi zina zonse, muphatikizireponso chiweruzo kapena kuti muphatikizire chilungamo. Chinthu china chachiwiri mu gawo ili la kukhala wachipembedzo, kukhala opembedza, ndi kunena kuti tikhale anthu amakhalidwe othandiza anthu osowa, anthu amasiye, ana amasiye, anthu amene ali otani, ali ovutika. Ndithu ndi mbali imodzi ya chipembedzo, ndi mbali imodzi yokhala mmoyo wachani, wachipembedzo. Yakobo 1 verse 27 akunena kuti Mapembedzedwe oyera ndi osadetsa pamaso pa Mulungu ndi Atate ndiwo kucheza ndi ana amasiye ndi akazi amasiye m'chisautso chawo. Ndithu, mapembedzedwe oyera ndi osadetsedwa ndi kuphatikiziramonso khalidwe lomacheza ndi ana amasiye, lomayendera ana amasiye mu chisautso chawo. Ndithu, monga Akhristu ndi anthu okhulupirira, Tikhale nayo khalidwe mkati mwathu, tidzikhala ndi nthawi yokachezera ana amasiye, yokaona ana amasiye, azimayi amasiye, ndi anthu amene ali otani, ovutika. Ndi mbali imodzi ya chipembedzo imene, monga ife anthu okhulupirira, tinayenera kukhala, ndipo ndi chifuniro cha Mulungu kuti ife tikhale otero. Miyambo 19 vesi 17 akunena kuti, Wochitira waumphawi chifundo abwereka Yehova, adzam'bwezera. chokoma chake. Ndithu akunena kuti pamene ife tatenga ndalama zathu, pamene ife tatenga mphamvu zathu, pamene ife tatenga thandizo lathu, pamene ife tatenga china chilichonse chimene tingathandizire nacho osowa, timakhala ngati kuti tamubwereka Mulungu wakumwamba. Tiyerekeze mwatenga ndithu 4,000 yanu mwampatsa munthu wovutika, mmakhala ngati kuti 4,000 ija mwamubwereka Mulungu wakumwamba. Ndithu pangatalike pangafupike, Mulungu wakumwamba adzatani? Adzabweza. Zikungotanthauza kuti muli mdalitso ndithu wapaderadera pa nthawi imene ifeyo tikuthandiza anthu amene ali ovutika. Masalimo 41 vesi 1 mpaka 2 akunena kuti, Wodala iye amene asamalira wosauka, tsiku la tsoka Yehova adzampulumutsa, Yehova adzamsunga, nadzamsunga ndi moyo, ndipo adzadalitsika padziko lapansi. Ndipo musampereke ku chifuniro cha adani ake. Akuti munthu amene amakhala ndi khalidwe ndi machitidwe othandiza anthu ovutika, ndithu Mulungu wa Kumwamba amachitira chifundo, tsiku la tsoka likafika amamteteza, amasunga moyo wake, ndipo salola kuti chifuniro cha adani ake chikachitike pa iye. Ndani munthu amene amachitira chifundo anthu amene ali otani? Ovutika. Monga Akhristu, monga ana a Mulungu, tikhale nalo khalidwe mkati mwathu logwirika, osati longoyankhula ndi pakamwa, lothandiza anthu ovutika. Ndi mbali imodzi ya chipembedzo. Chinthu china chachitatu nchonena kuti Tigwire ntchito ya Mulungu. Tigwire ntchito ya Mulungu. Titenge gawo pakugwira ntchito ya ndani? Ya Mulungu. Kaya pa msonkhano ngati uno, mutenge gawo. Pakuitana anzanu ena, inu pakukhala pamenepo, pakupanga sapoti, mutenge gawo. Kaya kukuchitika ntchito ku tchalitchi, mutenge gawo. Kaya kukuchitika chani, ndithu ntchito ya Mulungu imafuna anthu. Ndiye ife monga anthu a Mulungu, anthu amene tasankha kuyenda ndi Mulungu wakumwamba, Tinayenera kumva udindo umenewo oti tinayenera kutenga gawo. Hagai 1 vesi 2 mpaka 5 kenako vesi 8. Atero Yehova wa makamu, akuti, Anthu awa anena, Nthawi sinafike, nthawi yakumanga nyumba, ya Yehova. Pamenepo mau a Yehova anadza mwa Hagai mneneri, ndi kuti, Kodi imeneyi ndiyo nthawi yakuti inu nokha mukhala m'nyumba zanu zotchingidwa m'katimo, ndipo nyumba iyi ikhale yopasuka? Chifukwa chake tsono, atero Yehova wa makamu, Mtima wanu usamalire njira zanu, kwerani ku dziko lamapiri ndi kukwera nayo. mitengo ndimumange nyumbayi, ndipo kudzandikomera, ndipo ndidzalemekezedwa, ati Yehova. Iyi inali nthawi imene ana a Israeli ndithu anafika potayirira nthawi imene amamanga kachisi, nanena kuti a, kachisi wa Yehova tidzamangabe, kachisi wa Yehova tidzamangabe. Anali bize aliyense kumanga nyumba zake, kupanga zinthu zake. Ndiye Mulungu wakumwamba sanakondwere, zinamunyasa kuti ndi chifukwa cha chani nyumba iyi ikuchedwa kumangidwa, ndi chifukwa cha chani Kachisiyu akuchedwa kumangidwa pamene inuyo muli pompa ndipo muli busy aliyense angopanga zake mungoti nyumba ya Mulungu mudzamangabe akuti iyayi zimenezi Mulungu wakumwamba sindikukondwera nazo kwerani kumapiri mukatenge chani mukatenge mitengo mukatenge zomangira ndipo mumange mukapitilira nayo nkhaniyo anthuwa anamva mawuwa nachita mokhulupilika ndithu namanga kachisi wa Mulungu. Pamene ntchito ya Mulungu ikuchitika, kaya nkumanga kachisi, kaya ndikufalitsa uthenga, kaya ndi chani, ndipo ifeyo tangokhala ndithu osatenga mbali, Mulungu wakumwamba samakondwera. Pamene ntchito ya Mulungu ikuyenda mosisitika, Mulungu wakumwamba samatani, samakondwera. Chidwi chimene timakhala nacho pa ma businesses athu, pa sukulu za ana athu amene akupita ku sukulu, chidwi chimenechonso tidzikhala nacho pa ntchito ya Mulungu, pa nthawi imene ntchito ya Mulungu ikutani, ikuchitika. Ndi udindo wathu ndi chifuniro cha Mulungu tikhale anthu otenga gawo mu zochitika zonse za Mulungu wakumwamba, osati ndi pakamwa pokha, ndi manja athu, ndi m'matumba mwathu, ndi mphamvu zathu. Titenge nawo gawo. Mateyu 9:37-38 akunena kuti, Pomwepo ananena kwa ophunzira ache, Zotuta zichulukadi, koma antchito ali owerengeka. Chifukwa chake pempherani Mwini zotuta kuti akokose antchito ku kututa kwache. Ndithu Yesu Khristu anaona kuti nthawi yakwana tsopano yonena kuti mundawu, imene ili dziko lapansi, Mulungu akolole. Komano antchito, kapena kuti anthu ofalitsa Mau a Mulungu, oti alalike Mau a Mulungu, oti aphunzitse dziko lapansi, ali ochepa. Pa chifukwa chake ichi, ife amene tilipo tigwire ntchito imeneyi komanso tipemphere kuti Mulungu wa Kumwamba aonjezere anthu ogwira ntchito yofalitsa uthenga ku chani? Ku dziko lapansi. Ndithu ndi limodzi mwa malamulo amene Yesu Khristu anapereka kunena kuti ndithu ntchito ya Mulungu igwirike ndipo tipemphere kwa Mulungu wa Kumwamba kuti kututa kuchitike ndipo Mulungu adzodze anthu ambiri ndi anthu ochuluka afalitse uthenga wabwino ku dziko lapansi anthu amudziwe Mulungu wakumwamba. Mateyu 27:55 akunena kuti, ndipo anali pomwepo akazi ambiri akuyang'anira patali, omwe anatsata Yesu kuchokera ku Galileya, namtumikira Iye, ndi Yohana mkazi wace wa Kuza, kapitawo wa Herodi, ndi Suzana, ndi ena ambiri amene anatumikira ndi chuma chawo. Ndithu pamene Yesu Khristu anali mu utumiki wake, panalinso anthu ena amene amamthandizira mu utumiki wake kudzera mu chani? Kudzera mu chuma chawo. Wina aliyense anatumikira mu ntchito ya Mulungu, wina aliyense anatumikira mu utumiki wa Yesu Khristu ndi mmene yeye akanatani, akanathera. Azimayi awa anali ndi chuma chawo, anali ndi ndalama zawo, anatumikira ndi chani? Ndi chuma chawo. Achina Petulo ndi Yohane, iwo anatumikira ndi chani? Ndi matupi yawo. Ndithu titenge nawo gawo pa chochitika china chili chonse chimene chikuchitika mu mpingo wa Mulungu, kaya ndi kupemphera, kaya ndi kupembedza, kaya ndi chani, kufalitsa Mawu, kumanga kachisi, misonkhano, zonsezo, ifeyo, Mulungu wa Kumwamba, ndi chifuniro Chake kuti titenge gawo. Ndipo ntchito iyi ikamayenda mosisitika, ife tili pompo, Mulungu wa Kumwamba samatani, samakondwera. Chinthu chachinayi chonena kuti tikhale anthu opembedza kapena kuti opemphera pamodzi ndi anzathu ndithu ndi chifuniro cha mulungu kuti tisamangopanga zinthu mwachisawawa tisamangokhala koma tidzikhala nayo nthawi yopembedza mulungu wakumwamba yolambira mulungu wakumwamba monga anthu a banja limodzi levitiko 23 verse 1 mpaka 3 akunena kuti ndipo yehova ananena ndi mose ndi kuti nena ndi ana a israeli nuti nawo nyengo zoyikika za yehova zimene muzilalikira zikhale masonkhano opatulika akunena kuti Wauza ana a Israeli kuti, Pali nyengo zoikika zimene Yehova waziika kuti zidzichitika pakati panu. Nyengo zimenezo, nthawi zimenezo, pachitike ndithu masonkhano, kapena kuti msonkhano opatulika. Ndithu pali nthawi zapaderadera zimene ife anthu tinayenera tidzikumana pamodzi monga msonkhano wa ana a Mulungu ndi kupembedza Mulungu wakumwamba. Ndizo nyengo zanga zoikika. Nyengo zimenezo ndi nyengo za Mulungu zoikika zoti ana ake abwere, akumane pamodzi, apembedze Mulungu wakumwamba. Ndi khumbo ndipo ndi pulani ndipo ndi chofuna cha Mulungu wakumwamba kuti tizikhala nayo nthawi pa nthawi zathu yokumana ndi anzathu ndi kupembedza Mulungu wakumwamba. Ne nyengo zimenezo ndi ziti? Akuti masiku asanu ndi limodzi azigwira ntchito, koma lachisanu ndi chiwiri ndilo sabata la kupumula msonkhano wopatulika kunena kuti pa wiki kapena kuti pa sabata pali masiku 7 kuyambira sande mpaka satade tsiku lachisanu ndi chiwiri limene lili satade ngakhale anthu ena masiku ano ayamba kumakhala ngati akusintha komano zachidziwikire tonse timadziwa bwino ndithu kuti tsiku loyambirira pa sabata kapena kuti pa wiki ndi sande ndipo lomalizira ndi satade lachisanu ndi chiwiri ndiye kuti tsiku limene lili tipumule tisagwire ntchito tibwere pamodzi tipembedze Mulungu wokhala kumwamba. Akupitiriza kunena kuti, Musamagwira ntchito konse, ndilo sabata la Yehova m'nyumba zanu zonse. Tipumule, tikumane, tisonkhane, tipembedze Mulungu wakumwamba. Ndi khumbo lake Mulungu wakumwamba, tisamangogwira ntchito, kumangogwira ntchito ayi. Anatiikira tsiku lachisanu ndi chiwiri tidzikumana ndi kupembedza Mulungu wa Kumwamba monga anthu okhulupirira ndi otsatira Mulungu wa Kumwamba. Luka 4 vs 16 akunena kuti, Ndipo anadza ku Nazareti, amene ali Yesu Khristu, kumene analeredwa, ndipo tsiku la sabata analowa m'sunagoge, monga anazolowera, naimiriramo kuwerenga m'kalata. Ndithu, pakufotokoza za Yesu Kristu, Luka akunena kuti, Yesu Kristu analinso ndi chizolowezi, ndithu, choti tsiku lina lililonse la sabata, lachisanu ndi chiwiri limene alifotokoza ku Levitiko chaputala 23 kuja, ndithu, Yesu Kristu chinali chizolowezi chake, likakwana tsiku limene lija, amapumula napita kukachisi nakatani? nakapemphera. Ndithu, ndi khumbo la Mulungu tikhale anthu opembedza. Machitidwe 13 vesi 42 komanso 44 akuti. Ndipo pakutuluka iwo, anapempha kuti alankhule nawonso mawu awa. Sabata likudzalo. Inali nthawi imene atumwi anapita kukalalikira kwa amitundu ndipo akuti tsiku limene ankalalikirana, ankaphunzitsana pa Machitidwe 13 vesi 42 ndi 44 linali tsiku la Sabata lija limene tachoka nalo lija ku Levitiko chaputala 23 Komanso lija taliwerenga kuti Yesu Khristu amapita kukachisi tsiku la Sabata lina lililonse ndiponso atumwi linali khalidwe lawo tsiku lina lililonse la Sabata lachisanu ndi chiwiri amakumana ndi kusonkhana ndi kupemphera. Ndi akuti anthu ataphunzitsa mau, atalalikira, anapempha kuti Sabata linalo kapena tsiku lina la Sabatalo abwerenso awaphunzitse mau a Mulungu. Ndipo sabata linalo udasonkhana pamodzi ngati mudzi wonse kumva mau a Mulungu. Ndipo litakwana la sabata linalo, kapena kuti lachisanu ndi chiwiri linalo, ndithu akuti mudzi wonse unabwera nusonkhana pachani? Pamodzi. Ndithu chinali chikhalidwe cha anthu kukumana pamodzi kuyambira ku Eksodo kupembedza Mulungu wa kumwamba pa tsiku lachisanu ndi chiwiri. Aheberi 10:25 akunena kuti osaleka kusonkhana kwathu pamodzi monga achita ena. Ndithu sitikuyenera kusiya machitidwe awa omakumana pamodzi ndi kutani? Ndi kupemphera. Ndithu ma businesses athu, ntchito zathu zimene tikugwira, tionetsetse kuti tizizipanga plan bwino kuti tsiku lachisanu ndi chiwiri ili loikika ndi Yehova likamafika, Tisonkhane pamodzi, tipembedze Mulungu wa Kumwamba. Ndithu ndi chifuniro cha Mulungu. Chinthu chachisanu chimene Mulungu wa Kumwamba akufuna kuti ife tikhale monga anthu opembedza nchonena kuti tikhale anthu apemphero. Tikhale anthu apemphero, tidzipemphera tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi, tikhale nawo moyo wa pemphero mkati mwathu. 1 Atesalonika 5 vesi 17 akunena kuti, Pempherani kosalekeza. Pempherani kosalekeza. Ndithu, tinayenera kukhala anthu apemphero, chifukwa moyo wa Chikhristu, moyo wotsatira Mulungu wa Kumwamba, ndi nkhondo ndithu, koma nkhondo yake osati yomenyana ndi manja zooneka ayi, pakuti kulimbana kwathu si kwa thupi ndi mwazi, koma nawo maukulu ndi maulamuliro, ndithu, Satana amene tikulimbana naye, ziwanda zimene tikulimbana nazo ndi zosaoneka. Ndiye timamenya nkhondo imeneyi ndi pemphero monganso chinthu chosatani chosaoneka chifukwa chake akunena kuti 1 atesalonika 5 verse 17 pempherani kosalekeza luka 22 verse 40 akuti ndipo pofika pomwepo anati kwa iwo pempherani kuti mungalowe nkuyesedwa iyi inali nthawi imene yesu khristu ankapemphera ndi ophunzira ake munda wa getsemani nde amawalimbikitsa chifukwa anawasiya ndi kukapemphera atabwera anapeza agona kuwalimbikitsa, kukapemphera, atabwera anapeza akugona, ndikuwauza kuti iyayi, inutu mukuyenera kuti mulimbe, mupemphere kosalekeza kuti mungalowe chani, mungalowe nkuyesedwa. Tinayenera ndithu Akhristu kuti tikhale olimba ndi oyima njii, tikhale anthu amoyo wa pemphero. Daniele 6 vs 10 akunena kuti, Ndipo podziwa Daniele kuti adasindikiza cholembedwacho, analowa m'nyumba mwake m'chipinda mwache, chimene mazenera ake anatseguka oloza ku Yerusalemu, ndipo anagwada maondo ake tsiku limodzi katatu, napemphera, navomereza pamaso pa Mulungu wace, monga umo amacitira kale lonse. Iyi inali nthawi imene Danieli anali mu ufumu wa Amedi ndi Aperesi, ndipo kunaikidwa lamulo malingana ndi nsanje imene anzake a Danieli amene amagwira nao nchito anampangira, ndipo anaipanga mfumu kuti ikasaine. Chochitika chonena kuti pasapezekenso munthu wina aliyense opemphera kwa mulungu wina aliyense kwa masiku 30. Zochitika izi amazichita dala kuti ampezere bvuto Danieli. Koma ndithu akuti Danieli atatha kudziwa ndi kumva kuti chochitika ichi chachitika ndipo amfumu asainira chasindikizidwa munthu wina aliyense asapemphere kwa mulungu wina aliyense kwa masiku 30, akuti Danieli anapitiriza kupemphera kwa Mulungu wakumwamba monga amachitira. masiku onse kupemphera kwa mulungu pa tsiku amapemphera daniel kangati katatu ngakhale chochitika ichi chitachitika daniel analimbikirabe anapemphera kwa mulungu wakumwamba izi ndi zimene zinakampereketsa mu dzenje la mikango ndithu daniel munthu wokhulupirika amene anali mneneri ndithu tikumudziwa bwino ndithu sanali munthu wamasewera chimodzi chopambana ndi daniel chonena kuti amapemphera anali ndi moyo wapemphero amapemphera katatu pa tsiku Ena mwa ife ndithu tikati tapemphera ndiye kuti ndi pa chakudya kapena pogona, koma ambiri mwa ife ndithu sitipemphera nkupempheranso komwe koma ndithu ndi chifuniro cha Mulungu kuti mkhristu adzikhala wa chani? Wa pemphero. Pemphero ndi lofunika ndithu ndipo pemphero ndi gawo limodzi la moyo wa chipembedzo wa munthu. Chinthu china chachisanu ndi chimodzi nchonena kuti tikhale anthu owerenga mau, tikhale anthu okonda kuwerenga Baibo. Yoswa 1 verse 8 akunena kuti buku ili la chilamulo lisachoke pakamwa pako koma ulilingaliremo usana ndi usiku kuti usamalire kuchita monga mwa zonse zolembedwamo popeza ukatero udzakometsa njira yako nudzachita mwanzeru ndithu yoswa afotokoza bwino kunena kuti buku ili kapena kuti buku la chilamulo ili kapena kuti mawu a mulungu tiyalingalire tsiku ndi tsiku komano tiyalingalira bwanji ngati sitiwerenga tiyalingalira bwanji ngati sitiyadziwa koma ndithu ndi udindo wa mkhristu kumawerenga baibulo kumawerenga mawu a mulungu tsiku ndi tsiku nthawi ndi nthawi kuti mawuwa tidziyadziwa kuti pakudziwa mawuwa tidziyenda molingana ndi mawuwa tikatero tidzakometsa njira zathu ndipo tidzachita mwachani mwanzeru ndithu mkhristu akuyenera adziwerenga Mawu. Chivumbulutso 1 vesi 3 akunena kuti, Wodala iye amene awerenga, ndi iwo amene akumva mawu a chinenerocho, nasunga zolembedwa momwemo, pakuti nthawi yayandikira. Ndithu pali mdalitso wapadera kwa munthu amene akuwerenga Mawu a Mulungu komanso kwa uyo amene akutani, akumva. Tidziwerenga Mawu, tidziyadziwa Mawu. Tidziyenda mmenemu. Ndithu Baibuloli polilemba Mulungu wakumwamba polisunga ankafuna kuti zimene zalembedwa mmenemozo tizidziwe, zikhale mkati mwathu. Maliko 12 vs 10 akunena kuti, Kodi simunawerenga ngakhale lembo ili, Mwala umene anaukana omanga nyumba. Inali nthawi imene Yesu Khristu amakambirana za kupambana kwake. Ndiye akunena kuti, Kodi simunawerenga lemba ili, kuti mwala umene anaumanga? Chimene ndimangofuna kunena nchonena kuti Yesu Khristu pakufunsa funso ili amayembekezera kuti monga anthu okhulupirira anangoyenera kuti atani? awerenga. Koma ndi mmene zinakhalira zimasonyeza kuti samadziwa, sanatani? sanawerenge. Ndithu Mkhristu amayenera. Akuyenera adzikhala munthu owerenga mau, owadziwa mau, ndikumayenda mu ti ndikumayenda mmenemo. Baibulo tisamangoliona, Baibulo lisamafike popanga fumbi iyayi. Waleti kumanyezimira, kumaoneka bwino, pesi kumanyezimira, kumaoneka bwino chifukwa imagwiridwagwiridwa. Baibulo kumafika popanga chani? Popanga fumbi chifukwa siligwiridwagwiridwa iyayi. Tinayenera tidziwerenga Mau a Mulungu. Masalimo 119 vesi 105 akunena kuti, Mau anu ndiwo nyali ya kumapazi anga ndi kuunika kwa pa njira yanga. Ndithu, Baibulo lija silinangobwera, linabwera kuti lidzakhale nyali la kumapazi kwathu ndi kuunika kwa pa njira pathu, kuti kapembedzedwe kathu, kalambiridwe kathu, zikhulupiriro zathu, ziphunzitso zathu zikakhale zolingana ndi Mawu a Mulungu. Koma zifanana bwanji, zilingana bwanji, pokhapokha ngati ife tikuwerenga Mawu tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi, ndi kuwalingalira? Pamenepo tikhonzano ndithu kuyenda molingana ndi Mawuwo. Koma chimene Satana Mdyerekezi amafuna, chonena kuti tidzingopembedza, koma tisamadziwe kunena kuti Mawu a Mulungu akunena kuti chani. Masalimo 119 vesi 11 akunena kuti. Ndinabisa Mawu Anu mu mtima mwanga kuti ndisachimwire Inu. Ndithu, pamene ife tikuwerenga Mawu ndi kumasunga, kumawerenga Mawu ndi kumasunga, zimatithandizira kuti pamene tikukhala moyo wathu tisachimwire Mulungu wakumwamba chifukwa tikudziwa kuti ichichi chikufuna kuchitikachi chikusemphana ndi Mawu a Mulungu. Ichichi chikufuna kuchitikachi chikusemphana ndi Mawu a Mulungu. Ndiye Mawu a Mulungu amene tawadziwa ndi kuwayika mkati mwathu amatithandiza kuti Tiyendebe mu njira ya ndani? Ya Mulungu wakumwamba. Koma ambiri amene sadziwa mawu ndi kosavuta kuwasocheretsa chifukwa chonena kuti sangathe kudziwa ayi kuti izizi si zimene Mulungu wakumwamba akutani akufuna. Ndithu monga Akhristu tidziwerenga mawu. Machitidwe 17 verse 11 akunena kuti amenewa akukamba za akhristu a ku bereya amenewa anali opambana koposa atesalonika akhristu a ku bereya anali opambana kuposa atesalonika chifukwa chachani popeza analandira mawu ndi kufunitsitsa kwa mtima wonse nasanthula m'malembo masiku onse ngati zinthu zinali zotero akuti akhristu a ku bereya amamva mawu ndipo akamva mawu amalandira onse ndi kuwamvetsera Koma asanayambe kuwagwiritsa ntchito ndi zina zonse, amakaona m'malemba, amakawerenganso kuti aone kuti kodi zomwe taphunzira zija, komwe, zomwe talalikidwa zija, zomwe tauzidwa zija, zomwe tachitiridwa umboni zija, ndi zoonadi, ndi zimene zili m'Mau a Mulungu, kusafuna kutani, kusocheretsedwa, kusafuna kuyenda njira yosemphana ndi choonadi chake cha ndani, cha Mulungu. Ndithu ndi udindo wa Mkhristu kumawerenga Mau ndi kudziwa kuti m'Maumo mwalembedwa chani. Chinthu chachisanu ndi chiwiri pa nkhani yoti tikhale anthu achipembedzo ndi chonena kuti tichitire umboni za Yesu. Tichitire umboni za Yesu. Tiyauze anthu ena za Yesu. Tiyauze anthu ena za Mulungu wakumwamba. Ndithu iyi si nkhani ya abusa okha kapena alaliki koma ya wina aliyense amene watembenuka ndithu ayenera adzikhala nayo nthawi yocheza ndi anzake aneba mabwenzi ake kuwauza za yesu khristu mateyu 28 verse 19 akunena kuti chifukwa chake mukani phunzitsani anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza iwo m'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Ndithu, mmene Yesu Khristu ankalankhula izi, ankalankhula ndi ophunzira ake, koma osati 12 okha aja, koma onse aja amenenso anakapezeka pa nthawi ya Pentekoste, amene anali okwana 120. Munali azimayi mmene muja, munali anyamata, anthu ambirimbiri, Onse aja Yesu Khristu anawapatsa lamulo lonena kuti, Pitani, zimene mwakhala mukuphunzira ndi kuzimva nthawi yonseyi, mukauzenso anthu ena. Pamene ife timva mawu, pamene tilandira mawu, moyo wa Chikhristu ndi kugawana mawu ndi anzathu, ndi kugawana mawu ndi aneba. Ndi udindo wathu kuti tichitire umboni za Mulungu wakumwamba, tichitire umboni za Khristu Yesu. mariko 5 verse 18 mpaka 19 akuti ndipo mmene iye anali kulowa mungalawa anampempha waziwanda uja kuti akhale ndi iye ndipo sanamlola koma ananena naye muka kwanu kwa abale ako nuwauze zinthu zazikulu anakuchitira ambuye ndi kuti anakuchitira chifundo. Iyi inali nthawi imene Yesu Khristu anamuchotsa ndithu mkulu wina wake ziwanda. Anamuchotsa ziwanda, mkulu amene ananena kuti, "Ah, ine Ambuye pa zimene mwandichitirazi ndikutsatirani ndikhale mmodzi mwa ophunzira anu." Koma Yesu Khristu anamuwuza kuti, "Ah, iweyo iyayi usakhale mmodzi mwa ophunzira anga, usanditsate ayi. Koma iweyo pita ukauze anthu kwina kulikonse kumene ukapite zazikulu ndi zodabwitsa zimene Mulungu wa Kumwamba watani? wakuchitira. Ndithu Mulungu wa Kumwamba akuyembekezera kuti zazikulu zimene taziona Mulungu wa Kumwamba atatichitira, ndithu tinyamuke tikauze anzathu, tikauzenso anthu ena za zimenezo. Ndithu phunziro lathu la lero timakambirana za chifuniro cha Mulungu gawo B, kapena kuti gawo lachiwiri ndi lonena kuti Mulungu wa Kumwamba akufuna Tikhale anthu achipembedzo, tikhale anthu opembedza amene makhalidwe athu tisangokhala kuti timakhulupirira Yesu ayi koma mukhale khalidwe la chipembedzo. Ndiye kukhala wachipembedzo ndiko kutani? Kubwenza kapena kuti kupereka chachikhumi ndi zopereka mokhulupirika komanso kuthandiza ovutika ndi amasiye komanso kugwira ntchito ya Mulungu kutenga gawo pa ntchito ya Mulungu imene ikuchitika ku tchalitchi komanso pamene kuli mapulogalamu osiyanasiyana kaya ndi misonkhano ngati imene tikuchitiramu, kutenga nawo gawo komanso tikhale nawo khalidwe ndi chizolowezi chomapita ku tchalitchi, chomapita ku kachisi, chomapita ku msonkhano kukapembedza ndi anzathu. Ndithu chimenecho ndi chifunironso cha Mulungu. Komanso tikhale nawo moyo wa pemphero, tidzipemphera tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi komanso tiziwerenga Baibulo, tiziwerenga Mawu a Mulungu, tidziwe kuti mmenemo munalembedwa chani, kuti njira yathu ikhale yoongoka komanso kuti tithe kuwauza ena za Mulungu wakumwamba. Komanso msaiwale Yesu Khristu poyesedwa ankati kwalembedwa, kwalembedwa kutanthauza kuti ndithu mkhristu anayenera adzidziwa kuti kwalembedwa chani ndipo adziyenda mmenemo. Chomalizira nchonena kuti tichitire umboni za Yesu Khristu, tichitire umboni za Mulungu wakumwamba ndithu. Ndi khumbo la Mulungu, ndi chofuna cha Mulungu kuti ifeyo tikhale anthu achipembedzo, tikhale anthu achipembedzo, chipembedzo chooneka ndithu, chogwirika, cha zinthu zochitikachitika, osangoti kupemphera kuli mu mtima mwakuti ayi, moyo wathu monga anthu okhulupirira tikhale anthu achipembedzo. Mwina ndikutheka munachichita mosadziwa ndi mosazindikira,

kwa Mulungu wakumwamba. Ndithu Yesu Khristu akulamulira, pitani ku dziko lapansi. Amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. Ndithu tinayenera tikhale anthu achipembedzo. Zikomo kwambiri kuti munali pamenepo, tinali limodzi kugawana phunziro ili. Titseke maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Mulungu, zikomo potiphunzitsa ndi kutiuza kuti tinayenera tikhale anthu achipembedzo izi zomangoti kupemphera kuli mu mtimazi sizoona ndithu chipembedzo ndi zinthu zogwirika ndi zinthu zooneka ndi maso tinayenera tichite motero tithangateni kuti zonse zimene taphunzira tizizichita tsiku ndi tsiku nthawi ndi nthawi ndi munyengo zake inde zoyikika mutamandike mukwezeke tikhululukireni m'madera onse amene sitinachite bwino malingana ndi mmene mwatiphunzitsira mtsiku la lero Khala nawoni awo amene apanga chisankho ndi kutsimikizika kuti afuna akhale moyo tsopano wachipembedzo wochita monga mwa chifuniro chanu. Mu dzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera. Amen. Zikomo kwambiri kuti munali pamenepo. Tamalizira limodzi. Mulungu wakumwamba akudalitseni. Munali ndi ine Evangelist Grace Mponda. Tikumanenso mawa pamene tionenso gawo lina